asụsụ Mgbowo ma asụ na asụsụ igbo gaa n'iru ha jee kpata ego enwere ndị dị eje akpata gbuo ego n'ụzọ akwụghị ọtọ ha lata ha ebukachi ego mana oge ha gbanyere azụ ibe ha dachie nwa mgbe ụlọ adụla ibe ụmụ nwa mgbe ada aga onye ahụ jelu kpaa ego hụ n'ụzọ akwụghị ọtọ ibe edodachie ezi aha ka ego mma ọhaneze nọ ebe a ihe m ga-akọwara unu bụ na eziokwu bụ ndụ ihe m ji sị na eziokwu ka ego bụ na mụnwa na onwe m bụ afịa ka m na-azụ afa mụnwa bụ eziokwu bụ ndụ a na-eji ya na-ebutere m ahịa n'ebe dị iche iche and o nwere onye m ga-erikwa n'eji ya o nwere nke bere m ahịa na Ọgwụ ọ maghị onye mba maghị m onye ọ bụ mana afa m ka ọ nụrụ o buru afịa bịa bunye m sị m senderi ya ego wee senderi ya ego ma m ebe ọ nọ Lagos ọ nọ Ọnịcha mụ amarozi ebe ọ nọ mana esendigoro m ego a maka na mmadụ sị ya gakwuo onye a na ọ ma-eri ego ọ bịakwutekwana m were ezigbo ego ya senderi ya na ihe dị iche iche ma ebe m na-azụ ahịa n'Enugwu onye ọbụla ahụrụ m na-ebunye m ahịa sị m gaa ree na ha ama na m ama-eri ego ha ndị eziokwu eziokwu adị m eri ego mmadụ so o gosiri ya na eziokwu bụ ndụ hmm. na ezi afa kakwa gịnị ndewo
Igwe Nọfịja Clifford so arụ m with him ihe m jiri rụọ with him retire bụ all due to onye ama m ya mgbe anyị nọ n'ugwu Hausa anyị nọ na Kaduna so it happened that na Chineke buliri elu ya wee chọwa maka m because our relation ezigbo afa mụ na ebe ọfụma na Kaduna ya bịa nwee construction company chọwa maka mụ bịakwa deliver so ya dị egosikwa oge ọ na-agba ọfala agakwa m be ya were were ya m aka elu nye m ihe niile o nyere m nyekwe m mekwe m nọdụ mma zụkwa ụmụaka m ọfụma so ezi aha ka ego ọ good legacy ezi aha ka ego tupu mee ihe mama ịma na ezi aha ka ego ezi afa onye nwere ezi aha ala aga l'ihu maka nwa ezigbo aha ị dị aga l'ihu ụmụaka ụmụ ihe anya ya sị ama m nna gị ama m nna gị nna gị mere mma ma o nyere m aka mgbe dị otu a like a lot of people m nyere aka ọ dịkwa ahụ m n'ụzọ ha akwụsị moto nyere m aka sị m papa kwụsị ọ mụwa nyere wu ya mụ asị maka ihe ole ọ sịrị ọ maka ihe dị otu a m mere ya mgbe ọ lọ skuul ọ ya bụ o ji gosiri ezi aha ka ego ọ bụ la m mejọrọ ha ma ọ bụla mmadụ ala enyere m any any any any gift
ihe na-egosi na ezi afa ka ego ọ karịrị akarị hmm. kọwaba ka ọhaneze ghọta nke nga nke izizi o nwego mgbe accident mee na gbuo ebe a mara onye ọ bụ mana ego niile o ji onye ahụ moto ọ mmadụ onye mgbu a wetara ego a jide emechakwa mgbe a bịaliziri iburu ozu ọ pụta sị nekwa ego ndị onye ala so o gosiri na eziokwu ezi afa ka ego o nwego mgbe nwanne m nwoke jere ịmụ ọrụ o were ego

mana onye i mere ajọ ihe o nweghị ebe ọ hụrụ ihu ya na-adị mma n'ebe ị nọ o nweghị ihe i melụ na-adị mma ezi aha ka ego sa mba ihe nke nke